Alahili K TV sitibisa nkhani ikachitika timangobwera nayo nkhaniyo pa mbalambanda ndipo ife Alahili K TV tilibe chipani china chilichonse koma chingakupempheni tipangeni like, subscribe komanso share video iyi. Iya ayi nkhani yabwino chachikulu nchonena kuti Atupele Muluzi ndi woumira ndi waumbombo safuna ndalama za udf zigwire ntchito yake nchifukwa iye amangodikirira kuti iye ndikaluza amati ndazisiya chifukwa chonena kuti maakaunti a a udf katundu wa chipani cha udf ali mu dzina la amuluzi la abambo ake sizili mu dzina la chipani Kupita ku bank sunga sukapezako kuti account ya udf chipani ayi zonse bakili muluzi bakili muluzi chipani a- chimene bakili muluzi anachipanga ngati ndi property ya kampani yake ndi amadziwa kunena kuti kusamala chipani pamafunika ndalama Ndiye amati akangoluza paja amathawa kuthawitsa ndalama. Sikuti wathawa kuti wapanga resign kapena kuti basi akapanga zina. Kumakhala kuthawitsa ndalama zachipani. Ndiye zikamayandikira amabwera pamene anzake avutikana nazo kale kugwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwawo. Iye nkuzangotulukira basi, "Ah, a- akundifuna akuti ndiimenso. Nchifukwa ndimanena kuti kamachita zinthu ngati kahule, kahule kakenso kachitsiru kosaganiza bwinobwino. kali nkamoyo koyipa Atupele ofuna kudyera anthu moyo wa bambo wake uja ofuna kudyeradyera anthu kenako akaona kuti ndaluza nthawi yomweyo sakhalitsa amati ndasiya ndale tikayenda tikayenda zisankho zikamandikira amati akundifunatu amalawi ndikhoza kuyimaso nkuchotsa amene amagwirizira uja nkukhalapo iyeyo aka kandi ka system ka iyeyo ndi bambo wake ndi anthu ena awiri atatu mchipanimo taonani zimene anachita mayi Lilian Patel kumpusitsa kumusiyira chipani mayi vutikana nacho ni chipani yekha vutikana nacho ni chipani yekha ulendo nacho uyo mpaka nachiyamba kuonekera kugwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwake iyeyo ndi azinzake iye akutulukira tsopano akuona kuti za zayandikira zisankho akuti ndiimanso pena kuyamba mwakankhira kankhira ku mcp ali nkamoyo kachabechabe ndi munthu osamudalira olo kuti walowa alliance yatsopanoyi ndi munthu osakhazikika ndi munthu osamudalira ata ndi munthu chabechabe nkunena kuti
nkahule salamu alaikum achimwene Rajabu ifeyo tikakuonani inu kuselema kuno timakuona ngati munthu olemekezeka kwambiri kuposa Atupele muluzi why I'm saying this because there are some reasons imene ndifuna kulankhula being sogoleri wathu anatiyendesa pano kuzungulira magalimoto afe pa uphwasuka mwana amija tikuchemerera olo chotithandiza inu ndine nde inu mukamachemerera ujeni uja apulezidenti akaba ujeni atupere muluzi we are not supporting that guy that guy is selfishness that guy we don't like that guy that guy amene uja abwere poyera ifeyo azatipepese anthu aku Tserema abwere poyera azatipepese ife anthu akwa Kapoloma Ine- mwana uja ndi ozikonda mwetufuna tikuuze ni zoona inenso ndikuyikira ifeyo ine ndi Abdulu kwanda usandibisireni ndikuyikiraso apesese umboni

jwajula jwajula jwajula ni ngumba bula ngumba mwana jonyakala nkhani imene mukuimvera omvera, maganizo anu mukutipo bwanji kodi atupere muluzi apanso ali ndi sogolo pa ndale nanga ali ndi umoyo wofuna kuwapulumusa amalawi taperekani chiganizo chanu ku comment section pano pa lahiri ktv takambani tu inu kumbali yanu nkhani yatupere imene ikuyenderamo Amalawi akumudandaula Atupele Muluzi ndi chiganizo chake chomwe apanga kuti apange mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress Party and zikuululika zinthu zosiyanasiyana zomwe zinali za chisisi zoona kuti Amalawi sankaziziwa wina aliyese angoulula chisisi chomwe anachiziwa chochokera ku banja kapena kuti ku family ya Atupele Muluzi. Zisisi za udf zonse zinali zobisika zikuza pa mtunda chifukwa chani? Kusazichepesa kwa Atupere Muluzi, kusamvera kwa Atupere Muluzi komanso ndi maganizo ake osakhala bwino a Atupere Muluzi. Taperekani chiganizo chanu ku comment section.